Bonasera amigos de vicinu e de lontanu. Istasero si mi faghides cumpanzia eo la fato a bois. Istasero faeddamus de Peppinu Mereu, su poeta tristu isfortunadu. Su tonaresu Peppinu Mereu no est connotu che improvisadore, Ma fit improvisadore puru, at cantadu puru in palcu, ma totu est andadu pèrdidu. Sunt restadas sas poesias iscritas a taulinu. E duncas, torramus a sas tancas de Licona e a sos cunzados de sa poesia, faeddamus de Peppinu, Ilario, Efisio, Antonio, Sebastiano, Mereu. Nùmenes già nde li an dadu meda, ma fortuna nd'at apidu pagu. S'istella lughente tonaresa. Su poeta. Isfortunadu comente l'ammentaiat babbu meu, su poeta tristu comente lu giamo deo. Nàschidu A Tonara, su batòrdighi de enarzu de su milli otighentos setantaduos, mortu a Tonara in su milli noighentos e unu, fit su sestu de noe fizos. Fizu de Giuseppe Mereu, mèigu de Tonara, e de Angiolina Zedda, sa mama morzeit a Cagliari in su milli otighentos otantaseti, poi de duos annos in su milli otighentos otantanoe, Morzeit su babbu, bufende pro isbagliu velenu creendelu licore. Su poeta Peppinu Mereu fateit sa terza iscola elementare, iscola massima esistente in cussu tempus a Tonara, ma notamus, lezende sas òperas suas, connoschiat su latinu, sos mastros clàssicos antigos, grecos e latinos. Preparadu culturalmente, intelligentza cuncetuale meravizosa, una vena poètica naturale portentosa. At lassadu unu grande tesoro de poesias a taulinu, comente naran in italianu meditate. Ultras sas chi at brusiadu in sa tziminea pro iscardire in sas dies fritas de Tonara. Cando est rutu in povertade, in disgràtzia de maladia, in d-una soledade istruidora senza amparu perunu. Un'àteru poeta tonaresu, Nanni Sulisi, Li deit acunnortu e cunfortu in momentos de tristura e de abandonu. Morit a s'inghelada de su sèculu degheotesimu e a s'arbèschere de su deghennoesimu s'ùndighi de martu de su millenoighentos e unu, cunsumadu che candela 'e ghera, comente iscrieit su colletivu Peppinu Mereu de Tonara, sa soledade Est unu male chi distruet s'ànima e i su corpus. A ùmile parrer meu, su poeta Peppinu Mereu no isfigurat in su panorama poèticu italianu dae su millesetighentos a su millenoighentos, ma est paris si non menzus a Giacomo Leopardi, a Giosuè Carducci, a Giovanni Pascoli. Peppinu Mereu andat traduidu in inglesu. Tedescu puru, e istudiadu in sas iscolas, comente sos paris suos chi apo acumpanzadu in s'iscritu. Bastat a lèzere sas òperas de Peppinu Mereu, A Nanni Sulis, Su testamentu, Dae una losa ismentigada e àteras setanta chi sun cantadas dae tenores, cuntratos, cuncordos de tota sa Sardigna. Dae sos Romanos a sos Savojas e àteros invasores puru, an chircadu de cantzellare sa limba, sa cultura, su connotu, su modu de vìvere, de su pensare, duncas, un'annientamentu, unu zenotzidiu culturale, fìsicu, morale e puru econòmicu de su pòpulu sardu e de su Regnu de Sardegna. E puru oe in custa Repùblica iscaltzonada cheret cantzellare unu paradisu, comente lu est sa terra nostra, si, paradisu de su globo terrestre, cun acusas, irzenzos de onzi manera, iscusade s'isfogu, ma non suporto sos criticajolos de mestieri e pagados pro faghere dannu a chie lis at fatu 'ene, pagados dae sos potentados italianos. Su poeta Mereu bideit s'isula sua. chi fit dae sos istranzos impoverida de totu sos benes in possessu, e iscrieit, Sos vandalos cun briga e cuntierra benin dae lontanu a si partire sos fruttos daghi brujadu an sa terra, Viles, sos chi sa janna li an abertu a s'istranzu pro 'enner cun sa serra a fagher de custu logu unu desertu. Amada zente sarda, custas peraulas tenidelas in su coro e in mente, viva sa Sardigna libera, viva su populu sardu. E como 'enimus a bos lèzere carchi poesia. In parte bos la lezo, calicun'una bos nde lezo. E poi un'àtera su testamentu, eo bos lezo dae sa losa ismentigada. Su testamentu bos che lu bolu fatto inserire de su coro orgosolesu chi at cantadu su testamentu. De Pepinu Mereu ca intendides ite poetas e m'azis a dare resone ite poetas fit Pepinu Mereu. No dae una losa ismentigada, no non sias ingrata, no para sos passos, o giovane chi apo istimadu. Lassa sas allegrias e ispassos e pensa chi so inoghe sepultadu. Vermes ischivos si sun fatos rassos de cuddos ojos chi tantu as miradu. Para, para un'istante e tene cura de custa ismentigada sepoltura. A ti nd'ammentas de cando vivia, passaimus ridentes oras interas, Como apo una trista cumpagnia de ossos e de testas cadaveras, fin'a mortu mi faghen pauria su tremendu silentziu 'e sas osseras. E tue non ti dignas un'istante de pensare chi inoghe as un amante. Beni a custa ossera cun anneos, si no est farsu su chi giuraisti, e pensa chi bi sunt sos ossos meos, sos ossos de su corpus chi istimaisti, fatos a pruer, non pius intreos, comente cando ti l'abratzaisti, non pius agatas sas formas antigas ca so pastu de vermes e formigas. Bae. Ma cando ses dormida a letu, una 'oghe t'at a bènnere in su 'entu, su coro t'at a tremare in su petu, ai cussa trista boghe de lamentu, chi t'at a narrer custu fit s'affetu, custu fit su solenne giuramentu, inoghe non ti firmas, lestra passas e 'i custa trista rughe non ti abbassas. Cando passas in oghe passa umile t'imponzat custa pedra su rispetu ca so mortu pro te anima vile privu de isperantzia e de afetu dae custa fritta losa unu gentile fiore sega e ponedilu in petu pro c'ammentes comente t'apo amadu già chi tue ti l'as ismentigadu. Però eo bos tio cherrer lezer ca s'oràriu b'est sa parte in italiana chi apo fatu de custu ca custas eo iscrio sempre in ambas limbas. Il poeta triste e sfortunato, il tonarese Peppino Mereu, non era conosciuto come improvvisatore, ma era pure un improvvisatore.

Sos vàndalos cun briga e cuntierra benin dae lontanu a si partire sos frutos cando brujadu ant sa terra. Viles sos chi sa janna l'an abertu a s'istranzu pro che benner cun sa serra e fagher de custu logu unu desertu. Amata gente sarda, queste parole tenetele in cuore e in mente, Viva la Sardegna libera, viva il popolo sardo. A bos fagher intender su testamentu de Pepinu Mereu, poi in carchi modu l'amus a acontzare.
Ca m'aiso a letu moribundu.

Amigos caros, semus bènnidos a finitia de s'abboju comente bos fio nende, bos cherzo saludare, iscriidebos a su canale, a su canale de Pedru Peigottu, abbaidade su link in in in zosso b'est iscrittu Iscrivit e bos iscriides. E si cherides fagher carc'àtera cosa puru, leade e cundividide cundivider sos abbojos mios e faghidelos intender. E bos cherzo narrer puru, eo aio ja preparadu custa custione Peppino Mereu dae meses, però poi no istaio bene, apo àpidu carchi intoppu de maladia, Però custu unu tzertu Carmelo Carboni mi mi richiedeit de faeddare de Peppinu Mereu, ma mi l'at mi paret chi mi l'at pregontadu unu paia 'e 'ortas e quindi l'apo fatu. Quindi amigos caros, bi nd'apo àteros prontos, b'apo a mura, B'apo a Masala e b'apo a Pazola, e custos, e poi andende a dae in antis so fatende chircas in poetas antigos. Purtropo est difitzile agatare documentatziones e inoghe bi cheren custos. Amigos caros, istade·bos bene e tenide·bos sanos e a nos bidere a s'àteru abboju. Bona sera a totu.